ale y'a jamu tete jɔ fo tete jɔ ye farafin furakɛla ye dɔgɔtɔrɔ farafin furakɛla a bi prostate furakɛ hépatite biɲɛ dimi a bɛɛ ye farafin fura de ye den sɔrɔ syphilis tonso ɲimi azoospermie a b'i jija nin bɛɛ lajɛlen na tete jɔ bɛ turukɔrɔbugu a ka nɛgɛjuru ye 66 22 65 66 mm. k'an ka foli ba ye kosɛbɛ mm. bɛnkɛja kuma dɔ tun b'i bolo sisan san mm. o ye kuma jumɛn de ye i ko ko kɔnɔmaya i tun bɛ ka hakilina dɔ da kan jawusu fana tun ye hakilina dɔ fɔ mm. an ka taa fɛ mm-hmm. bon ne ko ŋo kɔni ye nin tan ye résumé ka kɛ min ye dɔrɔn lamin mɔgɔ kɛnɛman ne tɛ mais an fɛ yan pour que i ka fa ka dɔn f'i ka tatigɛ da musokɔrɔba ɲɛ kan ou bien cɛkɔrɔba ɲɛ kan ou bien i ka fini lankolon don fa sugu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ka ca fa sugu ka ca wa nin ko in ɲɔ ɲɛlen yɛrɛ de bɛ 2020 ni kana 2020 ni 2021 kɔnɔna la ne yɛrɛ ni problème min ye a bɛ tan bɔ u bamuso la ko parce que k'a ye den wolo est-ce que i y'a faamu dɔw bɛ yen nɔ u tɛ denko yɛrɛ de la o de kama muso furuko in ni fɛn n'a fɔra a ka ɲɔgɔn dɔn ye mɔgɔ bɛ taa n'a ye mɔgɔ bɛ taa n'a ye ko dɔw sira fɛ ɲɔgɔndon in t'o ko sira ye o ɲɔgɔndon in ye c'est très important a ne yɛrɛ bɛna furu mɔgɔ min ma mɔgɔ fasugu jumɛn don e de kan ka kɛ jateminɛkɛla ye a ma fɔ k'i ka tugu a kɔ ka t'i d'a ka dilan kan pour que a ka ɲɔgɔndon o tɛ ɲɔgɔndon ye o ɲɔgɔndon a mɔgɔ hakilima n'i n'a ye wagati damadɔ kɛ baro la taabolo min b'a la i b'a dɔn mɔgɔw ka dɔnni cogoya tɛ kelen ye lamɛn ne ka dɔnbaga ne n kɔrɔkɛ don n ka cɛkɔrɔba bon n bɛ se ka fɔ n ka cɛkɔrɔba mais n kɔrɔkɛ don a ko adamaden ale bɛ adamaden tɛ se k'i lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ se marasizo la dɔrɔn ale b'i dɔn i ye mɔgɔ fasugu min ale b'i dɔn marasizo fɛ donc test sugu ka ca o de kama an bɛ tilen ka kuma kelen de fɔ n ko fɔlɔ baara fɔlɔ yɛrɛ kan ka kɛ mun ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ kan ka ɲini k'a dɔn i ka partenaire ye mɔgɔ fa sugu jumɛn parce que n'o de tɛ baara kɔnɔ dɔrɔn baara bɛɛ bɛ gɛlɛya ni bolo la an bɛ ka nin cɛ ta fɔ mais an ka musow fana bɛ yen muso dɔw bɛ bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ furakisɛ ta bɛ ɲini k'u faga bɔ k'u tɛ den wolo ko denko t'olu ka ko ye mais fa de don an bɛ k'a bila yɔrɔ yɔrɔ la fa de don kunkolo in de man ɲi b'a bɛ ka latɔnni min fɔ ne nin dɔw ta n'i ko k'i bɛna ni o sira ye nin ko la ko in de bɛ dabila déjà muso in y'a yira k'a fɔ ni wagati dɔ sera den ninnu bɛ diya a ye muso ka sabali a ka sabali a ka wa nin sugu i bɛ taa sɔrɔ n'a sugu kɛra dɔrɔn couple la i bɛ taa sɔrɔ denwoloba de ka di muso ye généralement c'est toujours comme ça oui mais e bɛ ka min fɔ
eh, den kelen ka di dɔw ye den fila ka di dɔw ye mm. i ɲɛ b'o ko nin na o tɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn na o bɛ farafinna tubabu jamana yɛrɛ mɔgɔw ka fɛngɛ kojugu mm. i bɛ taa sɔrɔ eh, cɛ i bɛ bɛn ni furucɛ dɔw ye den caman man d'u ye mm. mais musow den caman ka d'a ye i bɛ taa sɔrɔ cɛ b'a fɛ ka den kelen pe wayidu de sɔrɔ mm. a tɛ fɛ ka tɛmɛ o kan eh, siɲɛ caman fana émission in na yan mɔgɔw bɛ na u b'a fɔ ko n cɛ tɛ fɛ n cɛ b'a fɔ tuma bɛɛ ko n ka kɔnɔ tiɲɛ eh, ɛ cɛ dɔ m'a muso bila kɔnɔ tiɲɛ na a bɛ siɲɛ duuru bɔ a furumuso ah, den fila de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais muso ye kɔnɔ min tiɲɛ a nɔfɛ a ye naani tiɲɛ duurunan de u karila ɲɔgɔn na muso ko k'a t'a tiɲɛ ni furu bɛ ka kisikasa a nɔfɛ o kɛra ten donc o y'o yɔrɔ ye adamaden ko de y'o jateminɛ ninnu ko ninnu ye ka taa o ni fa ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin quoi i bɛ taa sɔrɔ eh, cɛ b'a fɔ ko bon a dɔw la fana a dɔw yɛrɛ tɛ ko parce que ko n t'a fɛ dɛ a dɔw b'a jateminɛ dépense ko de ye aa n ka sɔrɔ man bon ka se n bɛ an bɛ sɔrɔ min kɛ u b'a jate façon dɔ minɛ u b'Ala niyɔrɔ bɔ a kɔnɔ ka bi kow taabolo don a kɔnɔ quoi mm. aa n'i b'a fɛ ka denmisɛnninw ka kalan ka ɲɛ ni école ye waa bi seegin ye mm. ɔ den kelen den fila an bɛ s'o kɔrɔ mais n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn an fanga tɛna se mm. donc u bɛ bi jate de minɛ u tɛ sini jate minɛ a kɔnɔ n'i b'a fɛ denmisɛnninw ka pari ka ɲɛ u ka fɛngɛ Donc i bɛ dan kelen fila dɔrɔn ma donc an fanga bɛ se k'an dig'o kan k'olu bila aisance façon dɔ la n'a tɛmɛna saba naani kan dɔrɔn a bɛ gɛlɛya bon maintenant denmisɛnninw n'u fitinama de don aw dɔw hakili bɛ dalakɛɲɛ mais n'u kɔmansera ka kɔrɔbaya dɔrɔn aw fila dɔ la kelen hakili bɛ keleku cɛ fara muso kan den nɛgɛ bɛ jagoya dɔ minɛ aw mais o b'a sɔrɔ a nɛgɛ tɛ dɔ in na kɛlɛ aw bɛ kɛlɛ ma wuli donc fo ka jateminɛ kɛ o yɔrɔ na kosɛbɛ kosɛbɛ ka taa mm-hmm. k'an balima tɔw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Iyo fo kosɛbɛ mm-hmm. Iyo bɛ ɲɛgɛnɛ fura de bɔ mm. maa min mago bɛ Iyo la mm. i bɛ a wele a ka nimero la 76 97 49 71 Iyo bɛ fɛn caman kɛ a bɛ gulɔ fɛnɛ

ayi an tɛ baara kɛ ni wasapu ye i ni ci weleli la alimami ko sunkalo na ko don jumɛn de ka ɲi furu i n'a fɔ sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka furu siri min ni bɛɛ bɛ boli donba min kɔ tɛ kelen ye sunkalo kɔnɔ bon don min fana ka ɲi min ni donba tɛ kelen ye sunkalo tile tan ni wolonwula o fana ka ɲi o fana ye donba ye min ni barika b'a la tan ni wolonwula yɛrɛ fɛnɛ jate farafinkalo don o don o fɛnɛ ka ɲi sunkalo tile saba an na don fɔ don minnu ka ɲi sunkalo tile saba ka ɲi a tile kɔnɔntɔn o ka ɲi tile tan ni wolonwula ka ɲi tile mugan ni kelen ka ɲi tile mugan ni duuru ka ɲi tile mugan ni wolonwula ka ɲi nin bɛɛ ka ɲi a kɔnɔ furu la tile saba tile kɔnɔntɔn tile tan ni wolonfila tile mugan ni kelen tile mugan ni duuru ani tile mugan ni wolonfila ninnu de ka ɲi mhm. ni ala sɔnna a ma inshallah ɛɛ eh, i balimakɛ ko mm. alimami mm. a ko n'ale bɛ tapi kan seli kan mm. n'ale ko ko alahu akibar mm-hmm. ale hakili bɛ taa muso la n'ale hakili taara muso la bɛɛ ko sentiment bɛ wara ale fari la ko sisan ko k'o bɛ seli tiɲɛ wa a sɛbɛnlen filɛ tɛnɛ o kɔni kɔrɔ ko quand je pense à ma femme seulement le sentiment augmente directement
mais n'a tɛ tapi kan dun aa ayiwa tɛnɛ an m'o fɔ komi an bɛ tapi kana kuma
lamini o kɔrɔ ko sitani de b'ale nɔfɛ kosɛbɛ sitani de b'ale nɔfɛ kosɛbɛ min bɛ fɛ k'a ka seli yɛrɛ ɲagami a bolo sinon e hakili tɛ taa jɔ i muso fɛ fo n'i jɔ tapi ko alahu akubar o ye mun ko ye o ye sitanɛ de ye hali bi a k'a ɲini ka sitanɛ mabɔ a yɛrɛ la cogo bɛɛ la a ka awuzulayi caman de fɔ a ka tanga ɲini ala fɛ siɲɛ caman n'o tɛ sitanɛ b'a kɔ dɛ mm, sitanɛ b'a kɔ sinon nin cogo mais yala o bɛ seli tiɲɛ wa bon lamini a bɛ se ka seli tiɲɛ parce que mm. ni nege wulila ni fɛn bɔr'i la seliji tiɲɛna seli tiɲɛna mm. i y'a faamuya k'i to golo kan o cogo la ni ale ka ko dɔ bɛ fara sentiment kan ni sentiment wulila ni nege wulila ni nege wulila ni fɛn kɔni bɔra ni ji sugu o sugu bɔra a kɛra fitinin a kɛra kunbaba ye o hmm. seliji tiɲɛna seli tiɲɛna ɔ donc euh, o kɔni a bɛ farati la dɛ a ka a ka ɲɛɲini a ka seli la hali bi kosɛbɛ n'o tɛ kɔni a bɛ gɛlɛya ee nin seli wagati yɛrɛ hakili ka kan ka jigin na nin ye seli yɛrɛ ya parce que seli fɔra de k'i ka jɔ i ye ala wa qumu lillahi qanitin i ka jɔ ala i bɛ k'a bato de mais e e bɛ seli la i hakili b'i muso la Ah, n'a bɛ Bon, n'a yɛlɛla o ye bolo seli kan sugu dɔrɔn, jumɛn ye?
alimami a tɛ sitanɛ gɛn ka bɔ o ye seli sugu jumɛn ye i b'a dɔn e kɔni tɛ batokɛla ye o la o bɛ komi e ye tulonkɛkɛla de ye Mhm. awɔ a tɛ batola nin ye dɛ a ka ɲɛɲini a ka bato la dɛ Mhm. n'o tɛ kɔni a bɛ ko wɛrɛ de la dɛ ale bɛ seli la ni sitanɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Aa, tɛnɛ ani sitanɛ tɛ ɲɔgɔn bolo ah, a ɲɛ b'a muso de la a muso de bɛna jɔ a hakili la a muso ka d'a ye ah, a miiri bɛ t'a la muso in bila hakili la sitanɛ tɛ wa n ko n'i bɛ seli la i ni ala de bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ mais ale ni sitanɛ de bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ayiwa an bɛ sitanɛ gɛn awuzubilahi mina sitan razim yanni ka se ɛɛ eh, ko su belebeleba labɛnnen don mm. Mm. Eh, raka kɛmɛ mm-hmm. ani duwawu raka kɛmɛ ani duwawu eh, an an kuntigi mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye o ka sanyɛlɛ duwawu ni a wajuli de don alisa shayiban imamu zawiya hamawiya lafiyabugu modibo kone a n'a ka talibe sɛkina hamawula ayidara k'u bɛ bɛɛ lajɛlen wele eh, marisi kalo tile tan ni wolonwula mm. a nina eh, k'a daminɛ surafana dunnen kɔfɛ mm. zawiya ekɔli be ɲɛfɛla la mm. donc silamɛ bɛɛ lajɛlen welelen don ɔ dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca han ni aw sera k'u dɛmɛ boisson sɔngɔ ni basiko la a bɛ fisaya kosɛbɛ nka nin kɔni ye su belebeleba ye eh, bɛɛ kan ka se ka taa n'i ka telefɔni ye walasa k'a ninnu enregistrer eh, raka kɛmɛ a nɔ tɛnɛ bɛ taa

filanan bɛ yen mm. san kɔnɔ o ye sunkalo makɔnɔ tan ni duuru su de mm-hmm. donc jɔkɔ kɛmɛ mm. uh, mɔgɔ caman b'o seli a su la mm-hmm. jɔkɔ kɛmɛ in kɛ a kelen kelenna bɛɛ kuluwala siɲɛ mugan mugan a bɛ kuluwala siɲɛ ba kelen de ma a jɔkɔ kɛmɛ mm-hmm. uh, donc euh, fɛn bato caman b'a kɔnɔ a tɛ ko mɔgɔ ye wajibiya kɔnɔ ala ko de faabudula masitatatum a ye ala bato seko damayira la dɔw fana b'a kɛ jɔko tan kuluwala siɲɛ kɛmɛ kɛmɛ a bɛɛ kuluwala ba kelen kelen ye donc eh, a su ye duwawu jaabi suba ye hɛrɛ suba don eh, bonya caman b'a kɔnɔ hɛrɛ caman b'a kɔnɔ ni mɔgɔ min sera k'a su ɲɛnamaya que ça soit misiri minnu b'a ɲɛnamaya i taara o misiri dɔ la o bɛ encourager i kana sunɔgɔ walima i ka se k'a kɛ mɔgɔw fɛ mhm. walima kuraji yɛrɛ minɛ i y'a k'i ka so kɔnɔ n y'o de fɔ hali n'a kɛra jɔkɔ fila ye i ka ala i ka su ɲɛnamaya n'o ye i ka ala deli n'o ye i ka ala wele n'o ye mhm. ɲɛ laban in kow ka ca jɔn i bɛ se k' ala sɔrɔ ni sira o sira ye i k'i cɛsiri o sira fɛ alimami
ko ni seliji tara a caman na fiɲɛ ninnu bɛ bɔ kosɛbɛ ko n'o kɛra ko seliji bɛ latilen cogo di ni fiɲɛ n'a y'a sɔrɔ bana tɛ fiɲɛw bɛ bɔ ni bana kɔni tɛ ni seliji kɔni tara ni fiɲɛ kɔni fiɲɛ tilal'i la o ye seliji cɛnnen ye i bɛ segin a kan mais dɔw bɛ bana boli la donc bana b'u la i bɛ taa sɔrɔ kuma bɛɛ fiɲɛbila b'u sɔrɔ mhm. donc n'o kɔni bana bɛ mɔgɔ min na hali n'i ye seliji ta n'o nana sariya bɛ yafa o kɔ ka da bana ta kan mhm. e ta ye bana de ye wala dɔw bɛ i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ ɲɛgɛnɛ kunkuruni bɛ tila u la u se t'a la o ye bana ye mhm. hali n'i ye seliji ta n'o sugu kɛra o ye bana ta o ye dɔrɔra ye sariya bɛ yafa o kɔ mm. mais n'o tɛ ni bana tɛ mɔgɔ min ta ye mm. n'a kɛra seliji talen kɔfɛ ni, ni lahala fila in fɛn fɛn mm. o ye seliji tiɲɛnen i bɛ segin seliji kan de mm -hmm. mm -hmm.
mm -hmm. oui. ah, i bɛ segin a kan i bɛ segin a kan dɛ
mm. ni sisan nɔ n'i selila mm. jɔko naani i y'a bɛɛ kɛ mm. sisan nɔ i y'i ka taya kalan i bɛ wurudi i bɛ kan ka zikiri de kɛ sisan mm. n'a fiɲɛ bilala dun o y'a sɔrɔ i ye salam bila o y'a sɔrɔ i ye salam bila ayi a banna n'i ye salam awɔ n'i ye salam bila ka ban mm. ni fiɲɛ bila nana wurudi kɔnɔna na a banna i ka seli ka ɲi i tɛ segin alimami mais i tɛ wuli ka i tɛ wuli ka nafila wɛrɛ seli dɛ mm.

Oui baasi t'a la ne fana ka problème dɔ de ɲɛfɔ na quoi n'aw sera ka ne dɛmɛ a la oui an tulo b'i la oui ne furula cɛ de ma cɛ âge ka jan ne ta in quoi o kɛlen ka cɛ in nege bɔ ne na a si ka kɔrɔ ne a si ka a si ka o de y'a nege bɔ e la o bɛ mɔgɔ nege bɔ mɔgɔ la wa
ɛ furu sirila tuma jumɛn san wɔɔrɔ cɛ nege bɔr'i la wagati jumɛn o daminɛna tuma jumɛn
A ko ye muso ye bila ka ne ta quoi a ko ne ma ko ale ye muso bila ka ne ta ko ale tɛ se o ma quoi ne yɛrɛ foyi ka ne fura san tan ni naani ka d'a ma ale san a kana a bɛ bi naani la e bɛ san joli la ne bɛ san mugan na bi ne fura san tan ni naani san wɔɔrɔ fa

ne ba sabali ni cɛ ma damata wɛrɛ k'i la ko a seginn'o ma e ka kuma in kɔnɔna la i b'a yira ka n'i y'a e den i e ko ko k'i den ko parce que den saba de b'i n'a cɛ den saba ko in de ka gɛlɛ i ma den saba ka gɛlɛ e ma e b'a fɛ den duurutigi ta ka dabila ten Eh, i t'a jateminɛ dɛ. Olu de ta k'a tɛ se ka ma. O de ye Tɛnɛ sabali kojugu sa. ya. Ayi sabali ko tɛ o. Ayi, sabali sa. I b'o yɔrɔ de lajɛ o. Ayi, ayi. Cɛ ma cɛ tun man kan ka layuru t'a ye. tɛnɛ e ka A sabali ma bani layuru a ma layuru tiimɛ e o ka yɔrɔ de sabali digira sa a o la. ni layidu ko tɛ kelen ye Ayi a y'o de fɔ ko Eh.
cɛ ye layuru t'a ye k'a tɛ segin muso ma. tɛnɛ cɛ n'a muso kɛlɛlen den duuru hali n'a kun nana e yɛrɛ nɔfɛ i bɛ taa intervention kɛ Ne bɛ taa kɛ. Ɔn.
Ne bɛ taa kɛ mais cɛ Ɔn. cɛ ye min kɛ a ma Ɔn. ɲuman kɛ.

ɔ i tɛ mais ne hakili bɔ ne bɔ n y'o faamu o mais e bɛ k'o min jateminɛ kan'o bɛɛ de jateminɛ n'i y'o bɛɛ jateminɛ dɔrɔn a tɛ ɲɔgɔn ye o a bil'i kun na dɔrɔn e donna furu in kɔnɔ alihamudulila i ye den sɔrɔ ka na se fo den saba ni fɛn ma cɛ in bɛ kɛ e fɛ cogo min na dɛ e kan k'o de lajɛ nin seginna ni kun min ye e t'o dɔn cɛ ye nin lasegin kun min na e t'o dɔn a caman bɛ lasegin e bolo k'u kanu de b'a to k'u bɛ lasegin yan den ninnu ka lahalaya de bɛ caman lasegin kow ka ca koyi ne ba kow ka ca dɛ e ta gɛlɛyalen n'i bolo ko parce que den saba de b'i bolo e bɛ ka nin ko in ɲɛfɔ cogo min na tan walayi i y'a fɔ cogo min na tan ni den saba tun t'e bolo sisan ma sɔrɔ e ye nin ko dabila. ne y'a faamu mais a filɛ ka min kɛ nin ye a ma fɔ k'a ye min kɛ ko a ka ɲi koyi mais e t'i tagali kun de bɔ e bɛna o bila sa e bɛ nin bɔ nin kun sisan ko parce que ko a y'o kɛ e la ou bien e b'a fɛ de a ka muso in labila a dun t'o labila donc e bɛ bɔ nin kun sisan den saba de b'e kun n'i m'a kɔlɔsi e bɛ taa furu min ma i bɛ taa sɔrɔ den seegin de b'o tigi bolo e bɔ i b'i ban i sɔngɔ la k'i sɔngɔ dafa minɛ yan. n'i y'o kanu kɛ ɛ tɔnɔ kɛ n'i y'o kanu ka don furu ka ɲini fana ye. ayi o n'o tɛ kelen ye e y'o kanu i donn'o la min ta b'o la ɲɛfɛ i b'o dɔn hali ni kɛ k'e donna a la e bɛ don a la kuma min na e tun b'a si dɔn
ko dɔ de taara bɔ a la min ma diya i ye e k'o yɔrɔ to yen a mana kɛ cogo to furusiriyɔrɔ la a si fɔra o eh, ko dɔ de bɔra a la min ma diya i ye eh, benkɛ jan hmm? an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔɔnin eh, madamu E nana k'a fɔ ko cɛ in ka kɔrɔ n'e ye wulajan k'aw tɛ kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ de yan e bɛ ka cɛ in ka kɔrɔya bila yɔrɔ min na cɛ in man kɔrɔ n'i ye dɛ cɛ in man kɔrɔ ni e ye cɛ in a bɛ ka kojugu k'e la wa a b'a ka nasɔngɔ bɔ n'i banana a b'i furakɛ a jan b'a denw na ɛɛ i bɛ hɛrɛ la ka furu kɔnɔ ou bien e tɛ hɛrɛ la a a ma deli k'i ɲɛ ci a ma deli k'i bolo kari ayi o t'a la bien maintenant e bɛ ka cɛ si bila ka taa yɔrɔ min na cɛ in man kɔrɔ n'i ye koyi euh, aw yɛrɛ ka furu kɔnɔna la muso bɛ kɔrɔya ni cɛ de ye furuso kɔnɔna la mais cɛ tɛ kɔrɔya ni muso ye furuso kɔnɔ dɛ mhm. aw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye koyi cɛ in bɛ taa se san bi wɔɔrɔ ma tuma na o y'a sɔrɔ e fana bɛ san bi naani na dɔ kɛra koyi o y'a sɔrɔ san bi wɔɔrɔ tɛ mɔgɔ san bi wɔɔrɔ i t'a dɔn k'a fɔ ko san bi wɔɔrɔ tɛ mɔgɔkɔrɔba ye f'i ka san bi wɔɔrɔ sɔrɔ n t'a dɔn n'i y'a faamu donc o bɔ i kunkolo kɔnɔ k'a fɔ ko cɛ nin ka kɔrɔ ni e ye o ye manamanakan de ye kɛnɛmamɔgɔw da kɔnɔ o bɛ n'i ka furu tiɲɛ o bɛ ka sitanɛ don i ka furu kɔnɔ kelen fila sabanan ye min ye e keleyalen de don dɔ in ka nali la dɔ in dun ka nali dɔ in ka nali ka fisa e ma i kelen tolen furuso in kɔnɔ koyi a mais e ka so kɔnɔ n ka kuma lamɛn kɛ e ka to so kɔnɔna la da ka d'e la k'e ka taa kɛrɛfɛ so kɔnɔna la e bɛ ka fɛn min sɔrɔ n'i ɲɛ t'a la hɛrɛ la est ce que e b'o dɔn e ala e bɛ ka tasani min ta k'a bɔ nin yɔrɔ in na k'a di karisa ma ko parce que karisa y'i bila a la a baraji bɛ sɛbɛn i ye a barika bɛ don i denw na. e bɛ ka i cɛ kɔrɔmuso dɛmɛli min kɛ a baraji bɛ sɛbɛn i ye a barika bɛ don i denw na barika nin barika nin ka ɲini ka don denmisɛnninw na muso bɛɛ tɛ se dɛ muso bɛɛ tɛ se dɛ et puis muso min bɛ to duba kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ n'a tanna k'a tɛ tugu jama bɛ tugu o de kɔ ka tɛmɛ min dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ dɛ n t'a dɔn n'i b'a faamu i tɛ to i ka bonya kɔnɔ ala kelen bɛ ka bonyaba dɔ ta k'a d'i ma sitanɛ bɛ k'a tulon k'i la tile fila nin na n'i ye cincɔngicɔ kɛ i b'i yɛrɛ mako sa fu i b'i bɔ i bolo k'a fɔ ko nin ye cɛkɔrɔba i b'i bɔ i bɛ taa don denmisɛnnin minnu bolo u b'i folokoto ɲɛfɛ u b'i folokoto kɔfɛ gauche fɛ droite fɛ sanfɛ duguma ee ala y'i bonya ka karama k'i ye i filɛ ka den saba sɔrɔ denmisɛnninya kɔnɔ e bɛna taa san bi saba sɔrɔ tuma min na o y'a sɔrɔ i tilara den wolo la i ni denw bɛ kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ ka taa i b'u dɛmɛ kosɛbɛ i ni cɛ b'a ka ambiance tɔ kɛ problème bɛ min muso dɔ in ka nali ka n'i tɔɔrɔ koyi o y'i bolo hijabuba de ye dɛ tuma dɔ la cɛ yɛrɛ tɛ valeur don i la fo n'a y'i dafa tuma min na a bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jaa n tun ko n ko nin tɛ muso ye mais nin de ye muso ye ka tɛmɛ dɔ nin kan i tɛ dugawu k'i yɛrɛ ye k'i ka furu matarafa i cɛ man kɔrɔ n'i ye dɛ e ɲɛna k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ don cɛkɔrɔba tɛ dɛ i cɛ tɛ cɛkɔrɔba ye ayiwa basi tɛ ala ka kiliman d'a ma eh, lamini nin ta tɛ cɛkɔrɔba ko ye sa ah. dɔ in seginni de ma bɛn a ma kuma in bɛɛ bɛ yen dɔ in seginni tɛ an m'a faamu ale bɛ duba de kɔnɔ dɔ in seginna o bɛ luwanse la mais den duuru in bɛɛ b'ale de kan muso seginna mais muso den ma d'a ma dɛ

cɛ ye o layiru ta a ka kan n'a ma ɲɛ ni cɛ kɔni o la cɛ tun y'o de furu ni cɛ tun y'o de furu o y'a sɔrɔ denni ka d'a ye denni ye denmisɛnnin e y'a bila i y'a a don den kulu la ko muso min taalen min filɛ nin ye ne tɛna a lasegin tuguni tɛnɛ a y'o fɔ den ye kelen n'a ma ɲɛ i y'i muso furu i nana n'a ye i b'a ye a den a denw i b'a denw d'a ma tɛnɛ ɲɔsurula b'a jɔyɔrɔ changer fiɲɛ nɔfɛ mais lamini ye min fɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ eh, fɛnkɛ de fɛ sabali ne den i ka muɲu Eh, tɛnɛ non n N'Ala bɛ- n bɛ yɔrɔ dɔ lajɛya i ye yanni k'i kɔ don a kuma la tɛnɛ o de y'a to a bɛ fɔ diɲɛnatigɛ décision o décision i kana tɛgɛ k'a tugu i b'a fɔ ko ne de ye ala ye walahi bilahi ne tɛ nin kɛ tun a y'o de don den non non non tɛnɛ bɛna le sa bɛna le n kɔnɔba nin cɛ kulo tan na e bɛ ka e bɛ ka ta yɔrɔ min kan min b'ale nafa an b'o de fɔ ale il faut faire extrêmement attention parce que jama de bɛ k'an lamɛn mɔgɔ b'a fɛn caman fɔ wagati dɔ la i bɛ k'a fɔ mɔgɔ min i bɛ k'a fɔ i ni de la dɛ mhm. mais ala tɛ kuma i fɛ f'i tilalen i ni kan kuma fɔli la tuma mhm. min na
a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ de ci ma diɲɛ faralara kan i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ min ma ko ayi mhm. ou bien kumakan dɔ b'o da kɔnɔ c'est-à-dire o bɛ na ni raisonnement dɔ y'i ma c'est-à-dire e yɛrɛ tun ban wagati i tun ma min ye mais décision dɔw bɛ ta o de y'a to a bɛ fɔ ko ni diminen don fais énormément attention mm. décision façon dɔ bɛ i kana ta n'i sewalen don mm. promesse façon dɔ bɛ i kana ta mm. parce que n'i bɔra n'i bɔra o hukumu kɔnɔna la ka taa ala bɛ taa fɛn dɔ de bila i ɲɛsira la min b'i bɔ a sira kan ɲuman na min b'i bɔ a sira kan juguman na ale ye layidu ta nin ye k'a t'a kɛ o mais fɛn min y'a bila la i b'a dɔn wa mais a ka kan ka jalaki lamini mɔgɔ wɛrɛ kan'a kɛ ale ye layiru de ta fo k'a ka jalaki ka sɔrɔ ka denni ka denni ka kan ka ladi ni min ye o ka fɔ hmm. parce que layiru man ɲi n'aw tɛ layiru t'i ma aw kana layiru ta mɔgɔ ye n'a ye layiru ta denni filɛ nin ye layiru de kɔ o tɛnɛ kuma min bɛ ka f'i ɲɛna est-ce que i y'a faamu denni tɛ layiru kɔ dɛ denni y'o de fɔ k'a ye layiru de ta muso min bɔra yen sa a ka problème belebeleba ye fɛn fila de ye a ka problème belebeleba ye fɛn fila de keleya de b'a fari la mhm. a ma ko sali de fila mais n bɛna le tɛnɛ i b'a kɛ ko non non non layidu yɔrɔ tɛ layidu yɔrɔ tɛ ale bɛ duba de kɔnɔ nin baara jahadi nin na mhm. muso fɔlɔ de tun kan ka k'ale place la ale ka taa eh, kɛrɛfɛ mhm. donc parce que ale ye muso filanan ye donc ni n'a ma ɲa k'a fɔ fɔlɔ donna problème a ka problème bɛɛ de filɛ n'a ma ɲa a donna ni fɔlɔ ye a tun man k'o den kɛrɛfɛ a tun kan ka na n'o de duba kɔnɔ ale bɛ taa kɛrɛfɛ parce que ale ko k'ale bɛ duba de kɔnɔ muso o muso n'a b'a fɔ ne bɛ duba kɔnɔ ne bɛ sinamuso dɛnen don mm. c'est que vraiment duba kɔnɔ sigi nin bɛ k'a tɔɔrɔ mm. ale bolo sisan cɛ de cɛ kɛlen bɛ k'ale de bila faliba baara la mm-hmm. ka muso dɔ nin k'o bila lafiya la ka taa ka taa ka lɔbu kɛ mm. kuma yɔrɔ filɛ koyi kuma dɔw bɛ kuma mais kuma min bɛ ka na ale o tɛ min b'o kɔfɛ i b'o de ɲini k'o dɔn ale parce que ale bolo sisan cɛ t'ale fɛ a bɛ k'ale bila jahadi baara la duba kɔnɔ k'a muso fɔlɔ ni den kɛrɛfɛ donc hɛrɛ o hɛrɛ bɛ yen sisan o de b'o bɛɛ la ye parce que musow tɛ ɲɔgɔn kan ni musow tɛ ɲɔgɔn kan l'imagination là est très fertile et ça travaille dur muso minnu tɛ ɲɔgɔn kan a bɛ k'u kɔnɔ n'u hakili t'u la dɔrɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ ka taa hɛrɛ bɛɛ kɛ yen fɛ de cɛ bɛ ka hɛrɛ bɛɛ kɛ yen fɛ de

o tɛ muso yɛrɛ ma hɛrɛ ye o mm. yɔrɔ o yɔrɔ ninnu e tɛ se ka b'olu bɛɛ kalama sa olu yɔrɔ ninnu de tɛ e ye nin ta de lamɛn ne bɛ min fɔ ɛɛ eh, muso bi eh, muso i ka denw bɛɛ cɛ k'a di a sinamuso ma o bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ tɛnɛ mɔgɔ diyanyebagatɔ t'i lebu yira i buranna dɛ mm. o tɛ o kɛra ni dalu min ye e b'o dɔn wa mm. o ye kunnaja de ye o ye jɔn ka ladili ye n denw ka minɛ ka di n sinamuso ma yen fɛ o ye jɔn ka ladili ye n denw ka minɛ ka bɔ n bolo mɔgɔ wɛrɛ ka t'u lamɔ o ye jɔn ka ladili ye n'i y'a ye cɛ y'o kɛ cɛ ka dannaya dɔ de b'ale kan a bɛ ka nin fɛn fɛn a bɛ ka minnu nin fɛn nin si tɛ muso in seginni de ma bɛn a ma ne bɛ min fɔ an balimamuso ye a ka sabali awa sa cɛ ta in ko tɛ o cɛ tulo t'e la o tɛnɛ muso ye ka sabali a ka nin mɔ a yɛrɛ ma cɛ a bɛ ka ni cɛ bɛ ka taa min fɛn nin ye a ka occuper a denw na den dɔ ninnu a k'u lamɔ k'u ladon den minnu bɛ na ale nafa nin si la a t'a si dɔn muso bɛ farinya n bɛ tilen k'o f'i ɲɛna muso bɛ farinya o tɛ problème ye muso fariman ka ɲi muso tɛ juguya de ni muso juguyara dɔrɔn i bɛ fali wolo siga t'o la est-ce que i y'a faamu bon n'i duma n'i y'a ye cɛ tilala ka ninnu ba to yen ka den ninnu minɛ k'a di a ma a ma s'a furuli yɛrɛ ma mm. dɔw furu ninnu kun ka ca koyi mais nin ta in ma bɔ o yɔrɔ de la mm. dɔw bɛ yen olu bɛ se k'u muso furu tuguni parce que tout simplement u ye muso kura min furu a tɛ ka se ka den in ladon mm-hmm. u ni den ninnu ma ɲa la u bɛ segin u bɛ dɔ in furu ten mm-hmm. hali n'a to hali n'a to nin kan mais lamɛnbaa nin mais n'i y'a ye nin sera ka den ninnu mara mhm. fo ka tila k'a yɛrɛ ta wolo ka tila ka far'o kan mm. tɛnɛ muso in a y'a jɔyɔrɔ de kɛ koyi mm. cɛ ko k'a la non cɛ ko k'a la min y'a tɔɔrɔ mɔsi de fɛ ka mun de fɔ sa a k'a dabila hali n'a ye layidu ko hali n'a ye layidu ko nana n'i y'a ye layidu ko nana ayi
ayi i tɛ se ka kuma di mɔgɔ ma ka tila k'a da minɛ a la o i ko mɔgɔ ma k'a ka sabali mais kana dɔw wɛrɛ fɔ a yɛrɛ tuguni min b'a tɔ dusu yɛrɛ de mm-hmm. a ye baara ɲuman kɛ cɛ y'a remercier a ye layiru ta ye k'a ta ye a sinamuso fara kan den duuru tigi k'a ta fara kan a ye den duuru minɛ ka tila k'a ta saba wolo ka fara kan k'a bɛɛ minɛ k'a kɛ kelen ye n'i y'a ye cɛ ka cɛ tilala k'a remercier ka taa muso in furu ka n'a fara kan k'o bila kɛrɛfɛ a muso den duuru ka tila k'o to denni bolo parce que denni bɛ se den minɛ de la a se denminɛ na a y'a remercier ne bɛ min fɔ denni ye a bɛɛ di ala ma a y'a k'a bɛɛ di ala ma mais k'a fɔ ko cɛ jo b'a la cɛ jo t'a la ne b'o yɔrɔ de dɔn cɛ jo foyi tɛ nin na cɛ ye min kɛ a ma ɲa alimami a ma ɲa hali dɔɔni mɔgɔ tɛ nin kɛ mɔgɔ la a fɔ tɛnɛ ye mɔgɔ si ma ko cɛ jo b'a la alimami a fɔ tɛnɛ ye a y'a fɔ ko muso keleyalen don ko muso fɛlen don tɛnɛ i b'a kɛ to tɛnɛ an bɛ an ka ɲɔgɔn hakili dayɛlɛ n'i ko k'an k'a di ala ma dɔrɔn i y'i dogo silamɛya kɔfɛ o tɛ a k'a di ala ma ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ parce que e m'a faamu de halisa o de y'a to i bɛ k'a don ala a y'a faamuyali tɛ dɛ layuru depuis cɛ ye layuru ta k'a ban ka layuru timɛ a ye ko tiɲɛ tɛnɛ a ye layuru de ta denni ye mɛlɛkɛni ye depuis denni san tan naani i muso furu sara cogo min na i y'a fɔ denni ɲɛna i ko k'i tɛ i tɛ a i t'i segin a ma tuguni i y'o layuru ta den ye n'i y'o layuru ta den ye ni denni nana ka kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi tiɲɛ bɛ fɔ a bi fɔ ko cɛ jo t'a la mais i ka sabali i ka sabali a bɛɛ di ala ma den ninnu k'i den ye mɔgɔ t'i ta den dɔn den saba wo i ta wo hali i sinamuso den k'o fɛ ka tɛmɛ i ta kan ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ o mais k'a fɔ de ko cɛ ye ɲuman kɛ a ma ɲuman kɛ dɛ a ye denni trahir dɛ parce que n'i y'a ye denni sigila ale ka furu la parce que ale ye denni la convaincu de ko dɔ in t'i la tuguni o de la denni fɛnɛ y'a fari foni ni dɔ in denw ye k'u ladon ka ɲa k'u ladon ka ɲɛ k'a ta wolo ka fara kan k'a bɛɛ ladon n'i y'a ye cɛ bannen don ka den di a ba ma c'est que denni ka ladon ladon de ɲɛla ka tɛmɛ woloba yɛrɛ ta kan n'o tɛ eh, n'o tɛ n'o tun tɛ muso fɔlɔ sisan y'a sɔrɔ a y'a furu dɔrɔn a b'a denw d'a ma dɔ in ye muso de ye duba kɔnɔ muso de don sobaju de don a k'a di ala ma ala b'a tɔnɔ d'a ma a ka jɛ nin bɛɛ kɔ a k'a to yen. e bɛ k'a fɔ cogo min na n'a y'a kɛ ten ala t'a tɔnɔ d'a ma. ala b'a tɔnɔ d'a ma dɛ a bɛ jɛ ne kɔni k'a ka j'a bɛɛ kɔ.
e bɛ k'a fɔ cogo min na a ka jɛ ne bɛ k'a fɔ ko cɛ jo b'a la cɛ jo

i jalakiba de bɛ kuma nin kɔnɔ sun na voilà i bɛ tɛ araye kan ka taa ten situlu munnen don araye kan ka tila ka gan susu k'a da kan ka nɛgɛ ka nɛgɛ da kan a bɛ ka taa ten fu mɔgɔ fɛnɛ ye layuru ta tiɲɛ na mɔgɔ ye k'i ban k'a timɛ k'a tigi jigi tigɛ fo Tɛnɛ. n'a sɔrɔ o fɛnɛ i tɛ tiɲɛ ye tɛnɛ alimami sigilen filɛ nin ye walayi ne jo b'a la Tɛnɛ. fo cɛ ka jalaki ka fɔ de mais ka ko mun tɛ tɔ dɔ dɔrɔn ka tɛmɛ ɛ ɛ jalakitigi mɔgɔ nana ka kuma fiyɛ na i ni mais tɛnɛ i hakili tɛnɛ i b'i sabali sisan i sabali i bɛ ka segin kumaw de kan an b'i direct ah. bila an bɛ taa ah an tɛ se k'e kelen na mais i bɛ taa i bɛ segin i bɛ taa i bɛ segin i b'a gosi ka tɛrɛn ayi taa ni segin an bannen b'o yɔrɔ min ma dɛ fo k'a ka s'o de ma i tɛ se k'an na convaincu parce que mɔgɔ bɛ ko dɔ la don dɔ la ko t'i la o don i ye ko sɔrɔ o don hmm. cɛ y'i kali denni ye a ye ko sɔrɔ o don ah. parce que ala bɛna fɛn min bila a ye a t'a dɔn mais a ye tiɲɛ fɔ i bɛ hakɛ to den duuru ba i bɛ se k'o la fili kɛnɛma cogo di k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ wulila u bɛ nalen ko diɲɛ bɛɛ wulila ka jɔ e la ko don dɔ la k'e ma fɔ o tigi ma ko ɔhɔn den duuru ba ni ka sɔrɔ ani muso ni a muso fɔlɔ bɛnbɛnbɛn de tun sela ka k'u bɛ kojugu k'a la muso fɔlɔ donni min kɛra a tun b'a denw minɛ a la a denw minɛna wa i bɛ da a la k'a fɔ ko cɛ ma juguman kɛ muso nin na o geste o yɔrɔnin kelen pe dɔrɔn i ka phrase kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ cɛ nin jɔlen b'a jɔyɔrɔ a t'a fɛ ka ɲɛji da muso nin ɲɛ la n'o tɛ muso nalen muso bɛ taa a b'a den bɛɛ minɛ a la ka na n'a ye
n kɔnɔ sa tɛnɛ mais tɛnɛ n kɔnɔ bani a y'a den minɛ wa denw t'a bolo du kɔnɔ yen wa mais alors o b'a jira k'a fɔ ko cɛ jira ko muso ye muso ɲuman ayi abada muso in ye muso n'a sɔrɔ a tun ka jugu den ninnu ma walahi
muso cɛ de jɔlen b'a cɛya jɔyɔrɔ la cɛ de jɔlen b'a cɛya jɔyɔrɔ la n'o tɛ a bɛ se ka kɛ muso fɔlɔ nalen a y'a denw réclamer yan mais a ko n tɛ n t'a minɛ a la a bɛ to yen fɛ de ni ɲuman de don ɔ ɲuman don kɛ mais n'i bɛ ka kuma min fɔ n'o tila n'o bɛna n'o de bɛna tila ka taa kuma in bɛɛ cɛ tɛnɛ i tɛ se ka taa banabagatɔ lajɛ k'a fɔ banabagatɔ ye ko ala ka nɔgɔya kɛ ka tila k'a fɔ ko bana min b'i la nin ye ne sagajan faga donc i ka hali nɔgɔya i ka nɔgɔya in tɛ foyi ye o n'i y'i kunko fɔ mɔgɔ ɲɛna k'a k'i dɛmɛ jalakitigi ka jalaki bi d'a ma jotigi ka jo bi d'a ma mais k'a kɛ kuma fankelennama ye jotigi ta ko kana fɔ ko ka bila alimami tun bɛna fɛn dɔ fɔ i b'o fɔ an b'a kuncɛ an bi tɛmɛ ne bɛna min fɔ dɔrɔn awɔ an bi tɛmɛ awɔ sisan kuma ye min ye muso nana kuma ɲɛfɔ tiɲɛ don ee hali ni muso ye muso ɲuman ye n'a sɔrɔ o muso ɲuman n'o ka s'o degré la ale tun man k'i plaint tugun a tun bɛ sabali ten parce que ale bɛ k'i plaint ko damadama de kan kelen ale kelen bɛ duba kɔnɔ ale de bɛ baaraba kɛ la tilanan muso dɔ in o bɛ kɛrɛfɛla la i y'a faamuya sabanan cɛ tun ye layidu di k'a tɛn'o lasegin bon o kuma o min filɛ nin n'i ye kuranɛ yɛrɛ lajɛ kuranɛ bɛ hali o lagosi o ko hali n'i y'i kali ala la k'i t'i da don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛn kosɔn ala ko k'i k'ale sama ka bɔ yen k'i k'i da don a la i k'ale bɔ yen hali ni cɛ ye layidu di ko n tɛ segin n tɛna muso in ta mais a ye den duuru sɔrɔ a fɛ a muso de don lamini y'a fɔ ni delili ni fɛnw kɛra ee hali n'a sɔrɔ cɛ y'i kali de a kan ka kafara bɔ ka tila ka muso in ta

i b'i ka radio faga, radio nin faga n'o tɛ an tɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ka ɲa oui,
allo, radio faga, nɛgɛjuru ye 20 21 fu ni fu 11 an tulo b'i la, hɛrɛ tilenna, allo Allô Voix du cœur don. An tulo b'i la, hɛrɛ tilenna, i b'i ka radio faga, oui. I b'i ka radio faga. I bɛ radio nin faga. An bɛ ɲɔgɔn na. I bɛ radio faga. I bɛ radio faga. Awɔ, n y'a faga. Somɔgɔ. Basi t'an na, i bɛ taa fɛ joona, oui. Awɔ, n bɛna n da don muso in ka problème de la. Unhun. Bon muso in ka problème fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye keleya de ni cɛ ko k'a tɛ taa muso nɔfɛ den duuru b'o bolo den saba b'ale bolo jagoya kɔni a bɛ taa a nɔfɛ ka n'a bila a den kɔrɔ bon o ye kelen a ma taa den minɛ ale la o kɔrɔ k'a tigɛlen don muso fɔlɔ la de ko sanni kɛnɛ ka sabali a k'a faamuya o kɔrɔ k'a tigɛlen don muso la dɛ muso in ta ye bon ale kelen bɛ baara la duba kɔnɔ ɔ denw b'ale kan muso kelen n'a cɛ kelen bɛ yen ale fɛ k'o bɛ ka diya sugu bɛɛ ko y'a tigɛlen don muso la dɛ o kɔrɔ de k'a tigɛlen don a muso fɔlɔ la dɛ a faamuna an b'i fo i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu eh, tan ni kelen kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna allo allo allo

An b'i fo a man nɔgɔn ɛɛ k'an bɛ Dubaï Mall mɔgɔw fo anhan awɔ k'an b'u fo ACI kɔnɔ k'i sigilen to i ka salon kɔnɔ ka i Dubaï ko mago bɛɛ dilan o b'u sɔrɔ Mamala ka yɔrɔ la Dubaï Mall u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ ACI kɔnɔna ma n'i bɔra Bourguiba la k'i bɛ taa Place CAN na a bɛ i kinibolo fɛ yanni ka se station Shell ma Dubaï dagabana borodew ani cɛ tisi ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen a kalalenw ni a kalabali nin bɛɛ lajɛlen bɛ Dubaï Mall la an ka dagabana wusulan ninnu mali ta ninnu madame duwate ta ɲɔgɔnna ninnu nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Dubaï Mall la ka sin ka billet sɔngɔ yɛrɛ fara sama kan ten
A ma se ka wuli ka taa Dubaï tugun i bɛ minnu ye dɔrɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ Dubaï Mall la k'an ka foli b'u ye Ala ka sugu diya n'Ala sɔnn'a ma k'an b'u fo kosɛbɛ an bɛ Abdulaye Kulubali fo furabɔla de don a bɛ Jikɔrɔni Para station kɔfɛ ka taa Mariambugu la a jijalen b'a ta in na kosɛbɛ dakasa bɔ fura b'a bolo ayiwa lɛminɛnpo a n'a nɔkanfɛn caman kurusijala gosi

Komi muso ye sansiba de sɔrɔ bɛɛ tɛ nin sɔrɔ e min bɛ duba kɔnɔ e de b'i ja wa min bɛ kɛnɛma o de b'a ja bɛɛ tɛ du kɔnɔna sɔrɔ ka taa k'o bɛ taa sigi furu la ni furu la e min bɛ duba kɔnɔ kɛ e de bɛ bonya sɔrɔ e de bɛ karama sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ ne y'a ye kɛ a ka denmisɛnnin ninnu ladon a kana foyi lajɛ a kana mɔgɔ ka kuma lamɛn a ka sigi a ka furu la a denw b'a barika sɔrɔ don la Sani an ka sabali an musow filɛ nin ye k'an sɛgɛnnen don nka keleya de bɛ muso in na dɔɔnin o de tun ye ne ka kuma ye An b'i fo i ni ce weleli la a man nɔgɔn An kuma kɛ so kɔnɔ nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna Nse, nba i ni su an ka taa fɛ ma oui Vraiment n mɛnna n b'i ka émission lamɛn kosɛbɛ, oui, n content na kosɛbɛ, anhan, ɛɛ ne bɛ min fɔ an balimamusow ye u ka sabali, n'i y'an bakɔrɔ ninnu bɛɛ ta k'a daminɛ an ka kɛlɛmasaw la ka na président w na, i bɛ muso o muso ye k'a b'a bange a bɛɛ kɛra sabalimuso ye i tɛ cɛ si kan mɛn ko ne muso nɛgɛ bɔra n na ko n bɛ fɛ k'a bila mais waati bɛɛ muso de b'a la ko ne cɛ nɛgɛ bɔra n na aa n'i ye den sɔrɔ est-ce que o den bɛ se ka kɛ jama la maa ɲɛnaman dɔ ye donc n bɛ min ɲini an balimamuso fɛ u ka sabali jogo bɛ cɛw la jogo muso la nka n'i ye musow ta bɔ a la a tɔ b'a dɛn dɛ bi denmisɛnnin si tɛ yen k'i bɛ muɲu ka sabali bɛɛ de ko ko n tɛ cɛ tɔnɔ eh, n tɛ den tɔnɔ fɛ fo cɛ tɔnɔ ni furu sigira o kan a i tɛ den sɔrɔ fana min fana b'a ɲɔgɔnnaw tɔnɔ dun dɛ n'i ye muɲu i cɛ ye ka sabali i cɛ ye hali n'i ye denmuso kelen de sɔrɔ walahi a b'i ladon fo ka taa se i ka saya ma nka furu kana kɛ n cɛ ma nin kɛ n cɛ ma nin kɛ n ye an dɔw baw taara cɛla segiw la an dala kuma tɛ dɛ u yɛrɛ y'a fɔ k'olu ka kɔɲɔminɛnw y'u sɔrɔ cɛla la ka taa barama san k'a d'i ma ka minɛn san k'a d'i ma ka tobili k'a la nka bi n'i ko i bɛ den lataa bi ko cɛ ka minɛn san i ye est-ce que furu bɛ bɔ a furu tɛ bɔ dɛ donc n bɛ min fɔ an balimamusow ye u ka sabali muso caman bɛ bi ni cɛw ladi so kɔnɔ walahi de ala tɔgɔ t'a mɛn dɔ bɛ n'i bɛ k'o ladi so kɔnɔ ale ni kuma bɛɛ bɛ bɔ kɛnɛ ma ne tɛ se ka nin ɲɛ a bɛ taa a bɛ taa ale ni kuma bɛɛ bɛ bɔ kɛnɛ ma donc muso bɛ ladi cogo di bon bi denmisɛnninw ladamulen tɛ bon muso dɔw bɛ olu tɛ maloya hali ni cɛ ye kuma fɔ sutara la u bɛ pɛrɛn n'a ye vraiment an kɔni bɛ min fɔ ne yɛrɛ ye denmisɛnnin ye mais n bɛ min fɔ n balakaw ye u ka muɲu u ka sabali i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn ye n'i kɛra muso ye e de ye dugumafɛn ye cɛ ye sanfɛfɛn ye n'i cɛ ye dɔrɔmɛ kelen de sɔrɔ n'a ko o minɛ o minɛ n'a yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ don min na n'a y'a tugu ko ala ye fɛn d'a ma ko a tɛ ka a kan ka jɔ
nɛgɛjuru a bɛ faamu an tulo b'i la hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo i b'i ka arajo faga arajo in faga pepe pewu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walekum salam i ka kɛnɛ
an ka taa fɛ joona oui Aisha
Aisha hɛrɛ tilenna tɔɔrɔ tɛ i ni ce nse au fait ne bɛ fɛ ka kuma muso min ye weleli kɛ ka a cɛ t'i occuper a la n'a kɔnɔma don bon ne ka hakilila kɔni ye min ye vraiment muso k'a lajɛ n'i y'a dɔn i cɛ ka position ye min ye ko i ka kɔnɔmaya de b'a déranger ne fɛ u bɛ se ka planification jateminɛ a ko la quoi voilà n'i cɛ ka position dɔn déjà i bɛ se k' i patienter comme ça n'a yɛrɛ intéresséra a la tuma min na k'a fɔ n bɛ fɛ an k'a lajɛ sisan vraiment ka dɔ ɲɛnabɔ i yɛrɛ k'a lajɛ o wagati quoi hali ni den ko b'i faga de ma a lajɛ i k' i cɛ fɛ dɔn wa wala ne tun bɛ fɛ ko yɔrɔ de fɔ fɛ dɔrɔn o ye musow yɛrɛ de ka ye kuwa jja e kelen kɛ e y'a ye o kɛra cogo min na i ma sɔn e k'i sɔrɔ tuguni kuwa wala filain' ka son bɛ tu tu Qui peut faire autant. Mhm. Donc, o de kɔni tun ye ne ka hakilila ye. I ka hakilina faamuna. Awɔ. Yayi Dara an b'i fo kosɛbɛ. A diyara n ye nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ani kelen. Hɛrɛ tilenna?
Aa somɔgɔw dun? Baasi t'an na. Aa. I b'i ka arajo min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga. O bɛ yen sisan. Oui i b'i ka arajo faga.
Ok sisan ee ne muso min kumana san k'a fɔ ko a n'a cɛ kɔrɔ ko cɛ kɔrɔbara ma bon ne hakilina ye min ye k'a fɔ muso ɲɛna a bɛ furu in na jigiya dɔ de la quoi a ka jigiya in lajɛ a kana jigiya in tiɲɛ quoi C'est-à-dire hali ni muso filanan in na cogo o cogo parce que a problème kɛra min ye a tigɛra cɛ dalakan na parce que cɛ ye layidu d'a ma layidu ma se ka dafa donc kuma tɛ yen tuguni a dalen yɛrɛ tɛ cɛ la tuguni problème bɛ famille na bon famille difficulté bɛɛ b'a kan donc layidu ma timɛ a k'o bɛɛ to yen a ka den ninnu lajɛ a ka jigiya in lajɛ jigiya min ye a di furu in na a k'o jigiya lajɛ a ka ɲɛsin a ka furu ma vraiment a ka kuma ninnu bɛɛ to yen sinon kuma min bɛ ka fɔ k'a fɔ ko a keleyalen don a keleyalen don o tiɲɛ don a keleyalen don muso bɛɛ bɛ keleya i cɛ la mais ni layidu dira ni layidu ma bɔ a sira fɛ i bɛ tigɛ kumakan bɛɛ la quoi A ka jigiya lajɛ a ka denw lajɛ o kɔni ne hakilina ye k'o f'a ye n'Ala sɔnna alimami layidu kan dɔ taara nka i tɔnɔmina layidu kan in de fɛ i seginni kɔ i bɛ minɛ a ma wa sisan layidu kan ni layidu sugu ɲɛni layidu n bɛ nin hɛrɛ k'i ye n bɛ nin dɛmɛ k'i ye n b'i dɛmɛ nin na n bɛ nin k'i ye n bɛ nin k'i ye o layidu olu timɛni ye adamaden kan diyagoya ye mais kɛlɛ sira fɛ n tɛ n da don karisa da la tugun n tɛ nin kɛ karisa ye n ye karisa furusa n tɛ segin a ma tugun o n'a ɲɔgɔnnaw o layidu sugu sariya m'a fɔ ko ala ala ko n'i y'i kali o la k'e k'ale ala sen bɔ a la parce que o layidu o layidu répareli bɛ na ni ɲɛni dɔ de ye donc o ye furu ka segin o ɲɛni dɔ de ye o i y'a faamuya donc o layidu sugu mɔgɔ t'a fɔ k'i o tigi o layidu timɛni k'o ye layidu tiɲɛ ye dɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ suratu bakara la la tajalu llaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tuslihu wa tattaqu bayna nas kuranɛ aya de ye nin aw kana ala kɛ balaminin kalama ye k'aw dogo ala kɔfɛ aw ka layiduw kan kɔfɛ ani aw ka kalikanw kɔfɛ k'aw tɛ sɔn ka segin aw kɔ ɲɛni bolo ma wala ah. dilanni bolo ma ala ko k'aw kana ale ala ka ye a y'ale ala sen bɔ a la donc layidu o layidu bɛ na ni ɲɛni de ye n'i diminen de b'a fɔ ko n tɛ nin kɛ mais ɲɛni sira fɛ i nana deli k'i k'i sen don a la hali n'i kali ala la ala ko k'i ka kɛfara bɔ k'a kɛ ɲɛ n kali n kɔn tɛ hali n'i eh, kali de ko n tɛ nin kɛ mhm. ala ko k'i ka kɛfara bɔ dilanni kama k'a kɛ kɛfara ye mun ye a sara kɛfara kɔrɔ i ye kalikan min kɛ k'o ji bɔn o kɛfara dɔ ye tile saba sun ye mhm. o dɔ ye ka fantan tan na dumuni mhm. o dɔ ye ka fantan tan fɛɛrɛbɔ i k'o de kɛ pour que ɲɛni ka kɛ tellement ala bɛ ɲɛni fɛ ɔhɔn donc layidu min bɛ kɛ mɔgɔ dɛmɛ sira kɔni fɛ n'i m'o kɛ i ye layidu bɔrɔtɔ layidu min bɛ adama layidu min n tɛ n tɛ o kɔfɛ adamadenya bɛ tiɲɛ ala t'o fɛ wa ayi ala t'o fɛ i tɛ n'o de ye san wa n b'o de fɛ n tɛ n tɛ n den nadon diɲɛ bɛɛ ko k'i den gɛn k'i k'a ladon k'a fɔ den na ko- don ayi ne de a ye ne kale ala la de ye ko Ayi. nin den in kɔni I ka nin kale- tɛ don ne ka du kɔnɔ ala ko i ka kalikan in bila a tɛ jate ala fɛ Ahan.
fo lahara hali n tɛ jɔ i su kunna. Voilà. N ye kale ala la N ye kale Ala la, n tɛ jɔ i su kunna. Ayi. balima ma Ala ko O tɛ k'i ka jate.
bɔ a la. Ayi, Ale wuli, Ala bɔ a la. i ka bɔ yen i ka i ka bɔ yen i ka i ka i ka mani sara dɔrɔn a ka tɛmɛ o kan a banna Ɛ, musow a y'a mɛn sa dɛ ni cɛ o cɛ y'a da o kɔrɔ ko n ka layiru ta ye aw kana sɔn dɛ ni layiru sugu ta ye ko n tɛ muso furu ka far'i kan nkalon don A b'a furu ka far'i kan dɛ. Tɛnɛ o ni nin tɛ kelen ye. A bɛ ee o de y'o ye o. Tɛnɛ Tɛnɛ o tɛ kelen ye. Ni mun cɛ y'a f'i ma a aw ka kuma y'o de yira o. Tɛnɛ o tɛ kelen ye.
Tɛnɛ n tɛ muso furu ka fara i kan ani n ye musokɔrɔ furusa u taara n deli k'a tɛ na den bɛ n'a cɛ o n'o tɛ fɛn sugu kelen ye dɛ. Ni mɔgɔ ye layiru ta sisan nɔ ko n tɛ nin kɛ o n'a tilala k'a kɛ o

tɛnɛ y'a faamu y'a faamuya sa ou bien an ka su in na bɛɛ kɛ k'i waju ah, eh, eh. lamini k'an bɛ usumani ala ka hakili ɲuman na mm. Total Tools k'an ka foli b'a ye mm.
bolola baarakɛlaw ko ko k'a fo mm. u ka minɛnko ɲuman na ko Total Tools nali kɛra tare ye eh, k'ala ka wasa kɛ hali bi bolola baarakɛlaw ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Total Tools la lamini o bɔlen kɔ a la baarakɛla yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta bɛ yen sisan groupe électrogène o bɛ yen jisama mansin o bɛ yen sanubɔlaw ta o bɛ yen mhm. nin bɛɛ lajɛlen bɛ Total Tools la an mago bɛ jɔminɛn fɛn fɛn la sɔngɔ ka di minɛn kalite ka ɲi mhm. bɛɛ bɛ sɔrɔ Total Tools la u jaba la bɛnnen bɛ dibida ma a bɛ fɔ yɔrɔ min ma cour constitutionnelle kɔrɔ wala sɛfeerelaw ka yɔrɔ mhm. n'i sera yen i bɛ Total Tools dagalen sɔrɔ yen wala ni maa min yɛrɛ b'a fɛ ka Total Tools butigi dayɛlɛ mm-hmm. o fana bɛ bɛn i bɛ wuli i bɛ usumani dugure yɔrɔ ɲini mm-hmm. ni ala sɔnna ni a ye ɲɔgɔn ye ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔfɛnw ye wagati teliman kɔnɔna na an bɛ bi ta in bila yan bɛnkɛja an b'i fo mm. tɛnɛ an ka foli b'i ye mm. eh, alimami an b'i fo misilen ko an ka foli b'i ye madamu jabate an b'i fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to a k'an bɛɛ